ke um, abịa na ihe eji n'aka hmm, eh, topic i wepụtara ọ mara ezigbo mma isiokwu gị amaka maka na um, anyị hafụzi ka anyị na-eme mewezie ka ndị ọzọ na-eme ahapụzi nke wụ nke anyị mewezie ihe na-awụ nke anyị maka mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ ndị gboo ndị mbụ na ndị egede ji akwado ụzọ ọdịnala Igbo wụ na ị ya-alụnaghị tupu irie you must work before you eat ị ya-agbanaghị mbọ tupu akpọọ gị odogwu ọwụ ọzọ n'ụwa nke anyị nọ n'ime kịta onye ọbụla na-emezi ka ọ gụrụ ya mmadụ one ka na-alụkwanụ ọlụ aka mmadụ one nwere ọlụ aka ọrụ aka anụ a na-ekwukwanụ wụ eh, ihe ọzọ sokwa na-eme ya wụ na ihe a ndị oyibo wetara anyị akpọrọ gọọmenti so na-egbu anyị you understand maka na ihe a wụ their own system and it it have been working for them because they know that ihe a wụ our own system ihe a wụ otu esi wee anyị si wee pụta ụwa anyị kwete na nke a wụ nke anyị fa na-eme nke a ị fụ system government system government wụ take it or leave it it is not origin to us it is not origin to our root and i believe that that's why um, uh, our our own government i don't know i don't know because ịga ọnụ ị wụ onye na-eme njem ime njem ịga na country na-alụ ọlụ ọfụma their system na-alụ ọlụ ọfụma ị ga-ahụ that na enweghị karịrị ọlụ aka ị fụla ọlụ aka ya na azụmahịa and ihe naabọ a bụ ihe ndị gboo ji wee na-aza odogwu mgbe a mgbe gboo ihe ị ga na-anụ wụ di ji di ọka di mgba di ụzụ years eh, 14 years ọ gbagharịwa na bikos na family e pressure na ya si ya na eh, your mate bikos ihu this word that word ọ dị ezigbo bad i don't advise anybody to use that on on their children your mates are doing well and you you are here maybe the the the boy ọ chọrọ ka ọ mụọ ọrụ aka because anya ukwu some of our family our family our parents na-enwe asị na onye onye nwa akwa ojego obodo oyibo nata na ewu na ọrụ ubeba na ewu eh, oyibo obodo oyibo ọrụ aka obodo oyibo awụ ọrụ aka e nwere onye nọ na be anyị na-alụ ezigbo ọrụ aka achọghị m ikwuwe nke Yahoo maka nke Yahoo wụ na nke ahụ egbugo anyị pịata pịata pịata ihe ndị a wụ ihe ọgọ ihe na-agwa gị na ihe ndị a wụ ihe ndị napụrụ anyị ihe ndị a na-agụsịrị gị ịhụ gọọmenti ịhụrụ ije obodo oyibo ime travel asịkwa m na ọ dị njọ mana ndị na-agwa gị ihe ndị na-eme affect our system so now like I was saying aka ọrụ wụ ezigbo ihe aka ọrụ wụ ezigbo ihe Alex White ekwutecha anya ya by ọgwụ aspect mụnwa achọghị m ikwu by ọgwụ aspect because onweghị onye ya-asị m na o jechara ụka eje kpechara ya ekpere n'ụlọ ụka ọ nata nwee ego so that impression that na dibịa gwọchara gị ọgwụ i nwee ego or ị chụchaa aja mmiri ma aja ezi na ụzọ e si na ihe enwe ego and for people ndị nke je eje daa ajọ ọgwụ bute ajọ ọgwụ dosa na be fa sị na ịgwọ ọgwụ ka ịda ajọ ọgwụ ka i wee kpata ego definitely that is not a generational wealth onye ọbụla nọ ebe a ma nke ahụ ị gwọọ ọgwụ wee nweta ego the thing end with you because ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nwụkwa ana ma nsọ ya o ma ihe i ji wee na-elekwa ya ọ bụrụ na ị transfer ya to another person the thing end there so it's not a generational wealth for me ihe m ma ndị gboo ji wee kwụrụ ị hụrụ ịmụ ahịa azụmahịa ịgba bọị ịlụ inwe ọrụ aka ihe a wụ ihe ndị gboo ji wee biri and onye nwa melu nji ekwu okwu na that my own angle nji ekwu okwu achọghị m ikwu side ọgwụ nji ikwu ihe currently ihe na-eme affect our system now is our belief what we believe on and our government now is not working let's just tell ourselves the truth maka ọ bụrụ na gọọmenti anyị na-arụ ọrụ ọfụma ị hụrụ ndị enwelu enwelu some some eh, mgbe anyị nọ school enwelu ndị na-awụ like one of my friend ihe o ji ihe o ji ordinary carton i want to use this as example ordinary carton alụ enwere nke ji carton lụọ ụgbọala nwee nke ji carton lụọ ụlọ all those things kedụ ihe e mere i believe that i i know very well that na mgbe Peter Obi na-achị Anambra State these talents some of them he handpicked some of them ị ma na ọ bụrọ all ka ọ ga ọ ya-azụnwu ha ncha niile ọ handpick ndị nke dị good ego ọgwụ dịka ọ na ọ ya-ebute ọzọ ebute ọzọ dịka ọ na ọ ya-agwụ agwụ ihe ndị a wụ just ihe ndị ji akasi onwe gị obi ọga gaa chọọ ihe ị ga-alụ gaa chọọ ezigbo ọrụ aka lụọ gaa chọọ business gaa chọọ ịmụ ịgba bọị anago ịgba bọyị anana ịgba bọyị so na one of the best way anyị si wee build a generational wealth in igbo land you understand maka mgbe ahụ onye topụta e settle gị e duo gị ụnọ ị pụta lụọ i je kpọrụkwa onye ọzọ ị fụ ihe m ji kpọọ generational wealth i je kpọrụkwa onye ọzọ ị kpọrụkwa onye ọzọ ị zụkwa onye ahụ onye ahụ mekwe i settlekwa that person that person ejekwa jekwa je kpọrụkwa onye ọzọ ị fụrụ ya now talking about the ọrụ aka ọ bụrụ na ọ kapịnta ka nna m na-akụ nna m wee kụgide kapịnta wee kụta ezigbo ego ji wee nụọ nne m wee mụta anyị wee zụgide anyị zụcha anyị mụnwa wee mụtakwa kapịnta ahụ ọfụma ị pụtara ya sị ee ke nwa onye ị bụ a sị gị ọ na ị ma ya e, oke nwa nwa okeke e, na-akụ kapịnta na ebe dị otu a dị otu a dị otu a you understand just only that introduction alone and m were that um, m si that uh, side nna m ahụ m were aka ahụ nna m ji gawakwa ị hụ that na already my father have paved way for me it will not be difficult for me once m mụtara ihe ahụ nna m na-eme ọ gwụkwana anya ruo m ana m mụta ya nna m epavegoro way because almost all the customer niile ahụ nna m na-akụrụ osisi ya-abịa kụwakwa osisi under me You understand? So ihe ndị ahụ ihe anyị kwesịrị na-enye our youth encourage to start investing in good things to start uh, producing good energy not that na e nwere ebe i je agwọ ọgwụ that nke ọgwụ ahụ ihe na-agbaka m isi ndị na-eje ụka o nwere ebe i jechara ụka e kpeere gị ekpere ego si n'elu daara gị you must go and work aka aja aja nyanwa bụ ihe na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ekenekwa m unu ka m nọrọkwa na-eche ka ndị ọzọ kwuo ka m nye ohere ka ndị ọzọ kwuo daalụ daalụ em biko ndị